'Sé do bheatha agus tá fáilte romhat ar ais arís chuig mo bhealach YouTube anseo. Tá mé ag leanúint ar aghaidh ar leis an chaint seo ar Ghaeilg Reachraí. Tá go leor leor ábhair agam ar ar Ghaeilg Reachraí agus tá súil agam go leanfaidh mé ar aghaidh sa todhchaí amach anseo maidir leis an chanúint seo ach ba mhaith le daoine samplaí chloisteáil den chanúint seo agus sin an rud a ba mhaith liomsa a chur ar fáil inniu. Seo samplaí as The Upper End, Ceann a Tuas, creidim, an Ghaeilg atá ar an Upper End agus Ceann a Tíos ar an Lower End, ach caithfidh mé sin a sheiceáil. Ach seo sampla ón chainteoir dúchais deiridh, mar is ceart, is dócha, gí go raibh an Ghaeilg iontach iontach meirgeach aici ag an deireadh. Seo Isabel Mhic Cuartaigh, nó Bella McCurdy nó Bella John Ruaidh an t-ainm a bhí uirthi, nó Missus McKenna, ag brath ar do dhearcadh féin ach léiríonn sé sin an éagsúlacht atá ar fáil, nó a bhíodh ar fáil, i saol na Gaeilge maidir le ainmneacha agus mar sin de. Ceann a Tua, Upper End mar a dúirt mise, agus d'fhág sí an t-oileán nuair a bhí sí óg agus fuaigh sí a chónaí i mBéal Feirste, áit a raibh sí go dtí go bhfuair sí bás lár na hochtóidí, 1986, creidim. Anois, garmhac s'aici ná iar-eagarthóir litríochta Lá Nua, sin Philip Cummings, agus dúirt Philip, a thug na taifeadáin seo domh sa chéad dul síos, gur labhair sí Gaeilge nuair a bhí sí ar leabaidh a báis agus gur thiontaigh sí ar Ghaeilge go hiomlán ag an phointe sin. Chan fheil aon dabht ná go raibh Gaeilge den scoith aici. uair amháin den tsaol ach go raibh an Ghaeilge seo meirgeach. Rinneadh an taifeadán seo i gCumann Chluain Ard. B'é Liam Mac Carráin as Béal Feirste a bhí ag cur ceisteanna uirthi. Creidim go raibh Seán Mac Seáin ar an cheamara agus sílim go raibh Séamus Mac Seáin ansin chomh maith. Mar is léir do dhuine ar bith a d'éist leis an taifeadán seo, Bhí Gaeilg mheirgeach aici agus ní raibh Gaeilg Reachraidh ag Liam agus ní raibh Gaeilg Thír Chonaill aicise, mar sin. Bhí an Ghaeilg briste go leor. Ach tugadh domhsa é agus eh chaith mise go leor ama air agus ghlac mise gur cainteoir dúchais a bhí inti agus go raibh an ceart aici agus bhain mise go leor nótaí as, agus ba mhaith liom éisteacht léithe inniu, mar sin, chun an Ghaeilg seo a chur ar fáil arís. Tá na taifeadáin seo millteanach, millteanach tábhachtach. Agus gabh mo leithscéal, má fheiceann tú mo lámh ó am go chéile ins an taifeadán seo, ach chan fheil, chan fheil, chan fheil luchóg agam áit ina bhfuil mé. Tá cat agam, ach níl maitheas ar bith inti, ní dóigh liomsa go mbeidh sí ag cabhrú liom inniu. So.

Tá go leor Gaeilge Reachraidh istigh ansin. A bheil, in áit a bhfuil. fhios, sin a fhios, a fhios, mar sin tá gutaí na hAlban le cluinstin ansin, a'd, in áit agat. Cosúil le Gaeilge Chonamara inniu, go dé tá mé a rá, chan dé tha mi a rá, ach go dé tá mé a rá. Agus is iontach gur dhúirt sí a rá mar bheifí ag súil b'fhéidir le a rádh. A rádh, a rádh. Ach labhróidh mé faoi sin arís. So, sampla eile de a raibh a raibh fhios a'dsa anseo an an iarraidh seo. An raibh fhios a'dsa? An raibh fhios a'dsa?
Bogadh ar aghaidh chuig abairt eile. Bha bachall eilig anseo. Bha bachall eilig anseo. Seo í.
Bha bachall eilig anseo.

Bha bachall eilig anseo. Bogadh ar aghaidh, ceann nua.
Bha ceann ruadh ceann ruadh dearg dearg ar m'athair. Bha ceann ruadh ceann
ruadh. Agus seo sampla de Ghaeilge Reachraidh atá thar a bheith suimiúil.
dearg dearg.
ar m'athair. Ó bhí rua. Bha ceann ruadh ceann ruadh dearg ar m'athair. Bha ceann ruadh ruadh dearg ar m'athair. Níor thuig Liam Mac Carráin cad é bhí sí a rá. mar dúirt sí ruag agus sin ruadh, ruadh, rua, na Gaeilge an lae inniu, rua, red, ach ba léir nár thuig Liam Mac Carráin an focal seo ruag agus mar sin de dúirt Bella Mhic Cionnaith dearg, dearg, dearg, chan dearg agus cé mar ea gur cheartaigh Liam Mac Carráin í, dúirt sé dearg Ach dearg an rud a bhí inti. Sin an Ghaeilge Chlasaiceach agus tá sé iontach go bhfuil sé ar thaifead againn. Dearg. Sampla eile de Bha. mé ar mire. Bha mé ar mire. Bha mé ar mire. Tá Tá Isibéal Nic Cordaí ansin ag caint ar óige s'aici Sampla eile de bha in úsáid.
Bha seansaighdiúir ansin. Bha seansaighdiúir ansin. Bha seansaighdiúir ansin. Seo focal eile agus léiríonn sé go leor faoi Ghaeilge Oirthear Uladh is dócha. Bhfuil mé deas? Bhfuil mé deas?
Bhfuil mé deas? Bheil mé deas? Sílim go raibh sí ag iarraidh a rá sa chás seo An bhfuil mé críochnaithe? An bhfuil muid réidh? Bheil mé deas? Bheil mé deas? Bheil, not bhfuil, mé deas? Sin deas na Gaeilge deas na Gaeilge an lae inniu, nó deas mar a deirtear, ach deas an Ghaeilge in Oileán Mhanann,

le Bella Mhic Curdaigh chun rud beag Gaeilge a fhoghlaim anseo is ansiúd. Ba cheart dom a rá fosta, tá cúpla rud ins na taifeadáin seo atá measartha Ultach mar a thuigfeadh muid inniu. Tá seans ann agus creidim é gur fhreastail Bean McKenna ar ranganna Gaeilge i mBéal Feirste ar ndóigh, eh, cineál leagan de Gaeilge Rann na Feirste a bheadh i gceist. Mar sin seans go bhfuil truailliú i gceist ach ní nach ionadh b'fhéidir má bhí sí ag iarraidh páirt a ghlacadh i saol na Gaeilge go raibh sí ag iarraidh an canúint seo a fhoghlaim agus mar sin de. Agus ba ceart a rá fosta cé nár thug sí Gaeilge dá cuid um, páistí féin, ní raibh aon leid ann creidim go raibh aon náire ar Isibéal Mhic Churdaigh, eh, Bella John Ruadh. mar gheall ar an Ghaeilge. Ní raibh sé sin ann, ní raibh sé sin ann, ní raibh aon tráma mar a deirfeá ann. So, éistigh muid leis an fhocal féin Gaelic sa chás seo.
An raibh go leor Gaelic ann? An raibh go leor Gaelic agam? An raibh go leor Gaelic a'am? An raibh go leor Gaelic a'm? An raibh go leor Gaelic ann? An raibh go leor Gaelic a'm? So, raibh go leor Gaelic a'm, Gaelic, Gaelic. So, is, cloiseann tú ansin na foirmeacha difriúla agus sílim, mar a dúirt mise, go raibh truailliú ansin. Chan eil sin an fhocal a bha ag na daoine ar Reachraidh. Chan eil sin an fhocal a bheadh ag daoine ar Reachraidh. Chan eil, in áit níl, sé siad uilig seo na daoine, sin an fhocal, sin an focal ar ndóiche, tá truailliú i gceist anseo, a bha ag na daoiní ar Reachraidh, a bha ag na daoiní ar Reachraidh, a bha ag na daoiní ar Reachraidh. Sampla eile? Well, chan eil fhios a'm rud ar bith timeall ar... Níl fhios a'm rud ar bith fán áit. Chan eil fhios a'm rud ar bith timeall ar sin. Chan eil fhios a'm rud ar bith timeall ar sin. Chuir sin Gaeilge Íle i gcuimhne domh, ciamar a, timeall air, dé timeall air, mar a tha an Íle, what about it? So, chan eil fhios a'm rud ar bith timeall ar sin. Chan eil fhios a'm rud ar bith timeall ar sin. Agus timeall in áit timpeall, aríst. leagan iontach clasaiceach den chaint. Mar sin, ná bí ag smaoineamh go bhfuil tú ag éisteacht le canúint i gcónaí, tá cuid chlasaiceach sa chaint seo fosta. Chan fheil fhios am ar an airm atá ar loch. Chan fheil fhios am ar an airm atá ar loch, bhuel, t-ainm atá ar loch sa Ghaeilge ná loch, mar Gaeilge atá ann, ach ar an airm, ar an airm, an ainm deirtear, dúradh é mar airm, tá sé sin, bhí sé sin coitianta in Oirialla, i gContae Mhuineacháin go háirithe, airm, in áiteacha eile fosta, ainm, airm. Tá sé cineál aisteach inniu ach rud thar a bheith coitianta. Sampla eile? Chan fheil mórán Gaeilge am anois. Bhuel, sin Bella McKenna ag rá, ag cur in iúl dúinn rud atá soiléir, go raibh Gaeilge s'aici thar a bheith meirgeach, cuíosach meirgeach, fán am seo. So chan fheil, chan fheil, chan fheil cuimhne am, chan fheil chan fheil, chan fheil cuimhne am, channel mar an Gaelic, Gaelic am anois, I don't have an awful lot of Irish, caim, caim, agus luaim é sin i gceann de na físeáin eile faoin chineál caim seo as cuimhne, an cosúil le Gaelic na Rinne inniu. channel cain am, channel cain am, channel cain am.
channel cain am, channel cain am.

Rugadh mé ansin ins an taigh bha an airm a bha air Lartach Aoibhinn, Sea, tá's agam. Lartach Aoibhinn, Joyful Plain.
Aye. Rugadh mé ansin ins an taigh bha an airm a bha air Lartach aoibhinn. Rugadh mé ansin ins an taigh bha an airm a bha air Lartach aoibhinn, joyful plain. Bhí sí ina chónaí ansin. So, seo í ag rá sin.
Mo chónaí ansin. Sin an áit a raibh sí nó mura raibh sí, sin an áit a bha mise. Níl 's agam an canúint é sin nó an truailliú é sin but seo í á rá cibé ar bith.
Abairtín eile? Rachadh mé ansin 's ansiúd.
Rachadh mé anseo is ansiúd. Rachadh mé anseo is ansiúd. I would go here and there. I would go there, here and there. Rachadh mé anseo is ansiúd. Giota eile?
teacht aríst.
teacht aríst. Anois, níl ann ach giota ansin ach tá sé úsáideach chun an t sin a léiriú ag deireadh aríst. Anois, sa chéad abairt eile tá sé suimiúil mar tá Bella ag caint faoi Dhia agus rud atá ar eolas aige. Tá fhios aigesan cá huair a gheobhaidh mé bás. Tá fhios aigesan cá huair a gheobhaidh mé bás. Tá fhios aigesan cá huair a gheobhaidh mé bás. Tá fhios aigesan cá huair a gheobhaidh mé bás. Rud atá coitianta ba mhaith liom a léiriú anois ná an uimhir iolra in Reachraidh, i bhfad níos simplí simplí ná mar a bhí in in Éirinn, agus i bhfad níos simplí fiú ná mar a bhí sé in Albain. Ní raibh le déanamh ach AN a chur ag deireadh focail. So, ba mhaith liom samplaí de seo a léiriú anois, na páistean, na páistí, na macan, sin na mic, na rudan, sin na rudaí, na cosan, sin na cosa. na míosan, sin na míosa.
na páistean, na children. na páistean, na páistean. macan, míosan, na rudan, cosan.
So sin Gaeilge Bhella John Ruaidh. Tá mise thar a bheith buíoch go bhfuil an taifead ansin againn. Físeán atá ann ach b'fhearr liomsa gan an físeán a léiriú mar, Bhí sé cineál strusmhar di, agus b'fhearr liomsa na giotaí seo a ghearradh amach ná an rud ar fad a léiriú. So, fágfaidh mé, fágfaidh mé an focal deiridh le Bella John Ruaidh í féin, Isibéal McCurdy, Missus McKenna, Twinbrook agus, agus Claigeann a Reachraidh agus seo í ag rá an Chonair Mhuire. So, go dtí an chéad uair eile, beannacht leat. Sid a labhairt a lán de na grása tá tír an lá, 's bain éar na má agus bain é t'árdú na haoise, naoi mire máthair déag éar na peic anois agus éar na báis amen. Na mná 's na mic 's deir Naomh Amen. Maith é, tá sin agat go fóill.